ụbụ ya ọ dapụ n'ọfịa ka ọ dapụ n'ọfịa gịnị ga-eme Ndị- edulu ndị nile pụa ka edu ndị a pụ nyanwa adafugokwa na ọ nwụfugo n'ime ọfịa udene eligokwa n'ozu ya ka a na-agwa unu maka na ife na-eme kịta agwụzi mmadụ ike ọtụtụ ụmụaka ada emezi ka mmadụ fa na-emezi ka anụ bi n'ọfịa ebe mmadụ ga-enwe obi welu mma bee u- si n'azụ bee mmadụ ibe ya akpịlị bọọ mmadụ ụfọdụ na-elizi anụ mmadụ ife niile a ka m na-ayọ onye ọbụla sị sị bikonu nu mbọsị a ka e weta ife a na-akpọ scent leaf alụlụ asịrọkwa m gị welu bịaba n'ebe a ga-eme ekpele eje ka ime ekpele ga- ga-emetụta Igbo niile ya ka m na-ekwu abụrọ m politician o nwerọ onye m kwụnyelụ m na-emeli iche na ọsọ m gbabalụ eri ogologo oge unu amago na ife a m na-eme na ọ bụrọ kịta ka m bido mebe na ọ ife nna m nna mama m gwalụ m 1956 na June 25 o nwee ife mee na na ndụ m o nwee ife m fụlụ m kwue maka ifi na m kwulu ya fa tibe m ife tie m ife tie m rinne e wee dọkpụlụ m wee tụnye m na well ọ bụlụ na ya bụ well talụ ata ọ na m si etu a dagalụ dagalụ dagalụ lepụta na akwa n'igbegulu nna mama m jelu na nke odu na-abata wee bunie ife ka ọ kụọ chee na o nwelụ anụ dị n'ime ọ bụlụ mụnwa oge m pụta na-ebe akwa ọ fụ arụ m bee m wee gwa ya ife melụnụ oge ọ pụlụ o wee dulu m e wee jee ife nị m fụlụ bụlụ eziokwu maka na e zi m ozi ruo ekwerọ m ba n'ụnọ ebunye m ọka mụ mụ bunye mmadụ o- o gbus- egbusila ọka mụ bunye nwunye my uncle mụ bunye ya ọka mụ eluo bulu ọka kwụrụ n'ilo etu ụmụaka si eme sị fa bịa bulu ọka fa sị m bubata ya n'ime mụ ajụ na m ama ebubata m wee were ọka wụsa n'ọnụ ụzọ sị fa na m ama abata n'ebe a ọ etu esi esi pụta maba m ụla tibe m tibe m tibe m e wee jụa m gịnị mere na i kwerọ ba n'ime ebe a m wee sị fa na o nwere ọgwụ m fụrụ nwunye my uncle debe n'okpuru oche techie ya n'okpuru oche easy chair ebe my uncle na-anọ nọ ya bụ na m fụlụ ya na ọ dị n'ite ọ ga ka nna m onyido kpọlọlọ m wee jechi ya bụ azụ ruo n'ebe a e mebe mkpọtụ mesịa mkpọtụ ebupụta ya bụ ite e- e- ebupụta oche gwua anị na-ene ya bụ ite ihe niile enye ya kpọrọ m na m ga-anwụfu anwụfu na m ga-adafu adafu ọ bụrụ na nne m ọ bụrụ na ndị be anyị afụcharọ bụcha ọnụ wee kwuo na ife niile a kpọrọ m aga m elu etu m lulu kịta ọ kwa mụnwa na-enwere onwe m aṅụrị ọ kwa mụ ka chukwu na-alụlụ ọlụ m na-alụlụ mmadụ ife nna ya unu bụ biko nụ na ife m ji kọwaa ife a bụ ife mere m onye a bụ na m bebere akwa sị mba chukwu lụrụ ọlụ na ọtapịapịa ka dịrị ọ ga nna mama m wee debe m wee sị m mụ na ya na-afụ ụzọ mụ nkemakọnam zia mụ nkemakọnam zia ọ sị na ya amara ife m ga-abụ ya wee baa m nkemakọnam na nke aka m ama akọ m na ọtụtụ ife m ga na-eme na ụfọdụ ndị nwee ike ịgba ọsọ ụfọdụ ndị ama enye m ife mana na m ga-enwe nye mmadụ